kedu ụmụ ibe ndị ọzọ anyị ya na awụ na onye bịa ebe ahụ na etu unu ji akwadobe ya bụ ndị Enugu ji akwadobe iguzo ya bụ ụlọ ngosi ihe ndị mgbe ochie bụ museum Ogbuefi hmm. onye alacharọ ọnụ ya hmm. ụgụrụ alachara ya hmm. onye kwurọ ebe o si ahịa onye dibịa ayara ama ebe ọ ya-esi wee gwọ ya ee and onye fee ochie ọhụụ akpọ ya ihu hmm. ị sọpụrụ nna gị ụmụ gị asọpụrụ ibe dị iche iche ndị igbo ji ebi n'ezinụlọ ibe ji wee bụrụ ndị igbo bụrụ obodo anwa hmm. agbụrụ anwa chineke fụrụ n'anya ọ ụmụ ibe anwa kirikiri ibe anwacha ma ibe eji echi echichi ma ibe eji efe chineke mgbe anwa Maazị ka ha na-atụtụkọcha o nwekwa ebe unu ga-esi nweta chi ya unu nwere ebe a esi nweta ndị chi mmadụ akpọwago na-ayọ osisi bịa buru o o o anyị wee na-asị ha "Ee, na muziọm anyị wuru kịta Mm. ọ dị n'ebe onye ọbụla ya aga ọ gapụta Enugu ukwu ọ hụ ya Ee? Mm. ebe anwa ka anyị chọrọ itinyecha ụmụ ibe niile a Ee, ọ ya aga a na-enene mmọnwụ na-enene onye na-edu ya ka ọ ya aga ụmụ nwaanyị o nwe ka ha si bịa ndị amasị ọzọ ibe niile anwa ba bịa ebe anwa ba bịa ebe ma ba hụ ya aghọta na onye ọbụla nyere anyị ibe anyị etinye ebe ahụ hmm. anyị ya ekene ya ọ nwere asambodo ma satifiketi igwe be anyị na-asaịnị nye onye ahụ wee kene ya afa onye ahụ adị n'ibe ahụ akọwa akụkọ dị n'ime ya hmm. onye nwekwara ibe ọ ya abịa tinye ya kedụ ebe ọ ya si nweta ka ebe ọ esi ma etu ọ kpọọ mụ esi na na na na ekwentị Mm. 080 Mm. 332 59887 o nweta m m na-eme ka o lu anyị aka ma ọ bụ chebe nyekwu ya akara ya ahụ. 080 Eh. 332 Mm. 59887 ọ bụrụ na o nwetarọ m o jee na be igwe be anyị mm. n'Enugwu ukwu igwe ya anabata ya ọfụma eh, mezie ka o ruo anyị na-enedo omenala mm, anya anyị na-ajọ ndị mmadụ ba esusuna ụmụ ibe ahụ ọkụ ba esusuna ibe ndị be anyị ji wee fee ofufe wee fe chineke ọkụ sị na arụsị sị na ibe a ọ bụrụ na ọ dịrọ mma ebe ọ dị ị tụfuna anyị ya eburu ya edebe ndị ọcha na-edobecha nke ba ụmụ anyị ya ajụ ese ya ma emecha mm.

a na-ajụ ese mmanụ ka onye si dị mma so e nwere ụdị dị iche e nwere iti agba nwee ịgụ arọ hmm. nwee mmọnwụ festival ba ncha niile bụ ibe Enugu ukwu na um, emecha hmm. eh, mmemme anyị dịzi iche iche hmm. ka anyị nabata ya hello ụtụtụ ọma afa gị na ebe i si akpọ anyị eh, daalụ
daalụ afa gị ok Dona ngwa m tinye ọnụ mee ka ọ dị nkenke daalụ Mm. Mm. Thank you. daalụ ịma ụmụ ebe ndị gọọmenti na-eguzobe ebe ndị bịara abịa ma ndị ọbara ka ndị ọcha bụ ife a na-ekwu ya tourist attraction museum a e guzobere n'Enugwu mm-hmm. ee ị na-ene anya na ọ ga-enyekwa aka n'iwetali gọọmenti ego ndị oyibo kpọrọ na ego a na-enweta na n'ime mpaghara dị iche iche a kpọrọ IGR internally generated revenue tourism ya ịbịa nnene n'obodo hmm. ọ anụ ewu ebe i si na-etinye aka na ya na-eri eri na-eri ibe hmm. ọ mmiri na-ezoro ọha bụ tourism ma mma na ịdị mma dị n'ime erika nke anyị na-eme n'Enugwu ukwu nke anyị na-akpọ ime mmọnwụ festival ma anyị kpọji ya ndị mmadụ na-agacha n'obodo obodo niile dị iche iche and o mee tourism industry nya ime mmemme e ji eneta ndị ọbịa anya rie nne n'Enugwu ukwu n'Enugwu ukwu kịta anyị enwego ebe ụlọ nkwari akụ ya hotels ụzọ ịnọ mm. ndị mmadụ na-agwa bịa gwara ala ọrụ arụ wee jee nene ife ahụ a na-eme a na-agụ arọ abịa larụ alarụ etu ka ọ dị ndị na-elecha ife so ọ na-enyelụ ọ bụrọ sọ gọọmenti ka ọ na-enyelụ mm, aka mm-hmm. ọ na-enyelụ aka n'inweta ego mm. ọ na-enyekwuru ndị mmadụ ndị nkịtị nwecha ife ha na-eme nwecha ife ha na-eme ọ na-edozi obodo mm. ọ na-edozi obodo ụmụ obodo ji ya sue eri nri Rafụ mmanụ a na-ele tourism amaka omenala bụ tourism ọ ife fụrụ iche na-adị n'obodo bụ tourism ok onye etega ọ kpọba anyị nabatakwa ya hello ụtụtụ ọma afa gị na ebe i si akpọ ee daalụ onye fee eze tuo n'ọzọ mgbe mụ na ya na-afa
onye fee eze

okay daalụ na tupu anyị apịachie dịka Enugu Ukwu wachagoro ya bụ ji kedu mmemme ndị ọzọ anyị na-enezi anya na ọ ga-ebido gawazịa na achọrọ m ka i tinyekwu ọnụ ụfọdụ ndị na-eme na ba na-eje ụka na-emebicha ụmụ ihe anyị na bekwu ka ebute n'onye na miziọm nzesịra ya ka anyị wee pịachie nwe ndụmọdụ ihe nyere ka ihe kpọrọ
emume ndị ọzọ omume ndị ọzọ hmm. mmemme ndị ọzọ ga-abịakwanụ hmm. ebe a ụbọchị ekwugo m okwu na a ga-eme ihe a na-akpọ amamịa nwee ihe a na-akpọ isu evu wee mezie nke a na-akpọ olili ọnwa asatọ ka e mechaziri olili ọnwa asatọ hmm. a ya-agụwa arọ so ọ mmemme ndị ọzọ ama mmagbazolo ndị kịrịkịrịkịrị ndị hmm. obere a na-emecha n'ogbe n'ogbe abịa n'ije ụka na omenala hmm. ọ igwe be anyị nke nagolo jebere ibe a na-akpọ Igwe Osita Agwuna ọ nya na eh, Archbishop eh, Arinze mgbe ọ bụ Archbishop bụzi Cardinal ahụ hmm. ya na ya nọkọ wee kpaa nkata pụrụ iche wee na-ekwu kedu ka a ya-esi mee ka omenala na um, ụka jikọta ọnụ ya Christianity eh. na omenala jikọta ọnụ na omenala ndị bụ ndị anwa ibe na-esi isi na nkakwụ dị n'ime ya o nwere ibe e ji mara nwoke nwee ibe e ji mara obodo ya na ewefu ụmụ anaghị adaba aghara uko omenala bụ ide ji ụlọ n'obodo ọbụla o nwere ndị na-arapụ nke ma ndị ọcha nwa wetara anyị ụka ha na-agwakwu obodo ọbụla ba nyere aka welite omenala ba gbanwe ụsụ abịara ọjị ntacha ọkụ abịa ka ba nyere anyị aka so ka ba kpachara nkata ahụ wee sị

o gbochirọ ya ime omenala nna ya omenala abụrọ ịgọ mmụọ okay anyị na-ekele gị dịka ị nọnyere anyị taa Ọzọ Nkpu Chief Jude Ekwunife the culture minister of Enugu Ukwu kenezie ndị gara anyị ee ndị Igbo mma ekene unu ọzọ Igbo kachanụ kachanụ ibe ya-elu unu ee ya bụ ọbịa ka ihu na ihe dibịa o ee onye bụrụ unu si na ọgwụ juru anya nna mee ka iwe ya na-esi n'anya ee Igbo ya-aga n'iru ise igbo ya igbo ya- Igbo ya-enwe akụ na ụba Ise. igbo ya karị kabara Ise. igbo ya ka ụwa niile ee Ise. maka ọ dị n'ọhụụ anyị bụ ọnụ ọnụ igbo onye Enugu Ukwu ee wee na-asị onye ọbụla jide ka o ji ka anyị sowe na omenala anyị ka anyị sụkwa Igbo ị na-asụgodo igbo na-asụ asụsụ dị iche iche lota asụsụ igbo asụsụ ndị na-eduba ọ ya aga gị na nwanne nwoke nọ n'ọnwa onye ịtọ na-abụrụ onye igbo gị na ya kpa nkata nwanne na nwanne hmm. izu na-aka mma na nne jide onye ka o jide mma onye jee n'ezinụlọ na ya na-akụziri ụmụ ya etu esi asụ igbo ya bụgodu na ọ na-anụ ma ya bụrụ na ọ narazi ede ede ma ọ na-asụ asụ mana nya nụwakwa ọ sụwakwuo na ọ ya makarịcha Okay. ekene m unu daalụ, daalụ.
Ama a na-erizi ya bụ ji anyị ga-abịa n'ike m na-agụ unu. Bịara ifu- bịara ifu ji m. Ee, Ee, daalụ. anyị na-ekenekwu n'ezi udo onye nke ụmụnne gị
tinyela anyị street light anyị na-eme mmemme dị iche iche ụbọchị ya dịka eluigwe anyị kenere unu
daalụsị ama m na ọnwa mgbe ọzọ anyị sị gị bịa nọnyere anyị ị ga-abịakwa wa ụkwụ agba dịka ị na-awa agwa maka ahụ dị mkpa